peni ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za penshoni nanga zimayenda bwanji eya mutha kuyitanitsa muzapatsidwa 40% ya ndalama zanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo muzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza za komwe mukupita monga boma mzinda komanso adresi ya komwe muzikhala Kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za penshoni. Mafomuwa asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale. Chachiwiri, makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yoona zolowa ndi kutuluka m'dziko, kapena kuti immigration. Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosainidwa ndi wamkulu wa ofesi yoona za maulendo olowa ndi kutuluka m'dzikolo kapena Immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira penshoni yanu komanso mutha kuwerenga malamulo a penshoni a 2011 gawo 69.

aa kalata timachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani tsopano achimwene lero kaya mupeza bwanji anzathu kumangalandeko kuno kwanu ayi ndithu tikupuma pang'ono ndi pang'ono tayamba tsopano kuvomereza kuti ena mwa abale athu basi sidzawaonanso anapita basi Ena mwa matupi awo apezeka, koma ena ayi ndithu. Ngakhale tili mu nyengo yovutayi timafunabe kuti tikulemberenibe kalata inuyo achimwene anga. Timve kuti moyo wanu uli bwanji, komanso inuyo mudziwe kuti tikadalipobe, moyo ukadalipo. Ndimafuna ndikuuzeninso kuti omwe aja a Old Mutual ndi amene andigulira sitampa tsiku la lero kuti ndikulembeni kalata. Ndimakamba kuti nnati tikakamba nkhani za pension kwathu kuno madolo ake ndi amenewa basi old mutual. Ndimafuna ndikudziwitseni kuti Onyasi nde amugwira ali ku ndende. Onyasitu panonso naye wasanduka sizimthera. Ndendende ndi mmene amachitira Kafadala nthawi inayake ija. Panopa nkhasako Kafadala zochitika chitikazi zikuoneka kuti wasinthako. Zimaoneka ngati mlamu wangayu tsopano akukula Za banja lake musavutike kundifunsa, sizinayendebe bwinobwinoyi. Mkazi uja, ntchembere gandulo ya ana asanu ndi atatu ija, sindikudziwa kuti kaya zinatha bwanji kaya, koma chithereni banja lake ndi mkazi amene uja, zimaoneka kuti kafadalayi naye zokhalanso pa banja, akuoneka kuti anaziiwala. Koma chimene ndimatanthauza ndi choti, wathuyu kafadala ndiponi pano khalidwe lake. M'malo mwake zimene akuchita Onyasi ndi zimene Kafadala ankapanga. Ali m'chitokosi cha mapholisa Onyasi. Nkhani zakebe zikukhala zovutirapobe. Anthu mmene akuvutikiramu, basi Onyasi akuti amavala chikatoni ngati ninja kumakaba katundu amene anthu akumalandira m'misasa mmene akusungira anthu amene akhudzidwa ndi chipsinjo chimene chidali pakati pathu posachedwapa. Mmene zinthu zatisokonekereramu, kumalimba mtima basi onyasi ndi anzake ena, kusamuka mmakomo mwawo, kumakhala nawo ku misasa ndi cholinga chongokaba katundu wa anthu amene avutika kalewo. Akatero basi kumakagulitsa katundu amene achita kulemba kuti not for sale. Munyengo inotu ya namondwe, anthu ena ake akumatengeraponso mwayi Samaonanso kuti anzathu akuvutika ayi, ayi, ayi ndithu, koma paliponse amafuna kutalikitsa manja basi. Atamugwira Onyasi, ndi pamene amaulula kuti ngati ndi ndekha amene ndimachita zimenezi? Tilipotu kagulutu, kuphatikizapo ena mwa mabwana. Osatimvera chisoni mmene zinthu zakhaliramu, mmene tavutikiramu, basi umalimba mtima kutenga katundu amene amayenera kukhala wa anthu a m'misasafe basi umakagulitsa pamsika, Ndalama zake ndikumakadya ndi ana awo kwawo. Anzawo takhala masiku angapo tili pa mtetete. Nyumba zathu zidapita kalekale. Sitikudziwa kuti zinthu zitithera bwanji. Kuipa mtima. Mukumbukira ulendo wina wake ndidakambapo kuti ii izi zikuchitika mmisasamu? Anthu akukana ndiwo, akusankha ndithu ndiwo, akuti ife ayi amwandzidzimutsa ayi sitikuwafuna, tikufuna nyama yeniyeni osati ya soya pikesi. Ndakuuzani kuti anthu amalimba mtima ndithu kumalankhula mwathamo kuti ife tchipisi ndi nkhuku ayi. Ife koma mutibweretsere nsima, ufa, tikulunge mbamu. Ndayamba tsopano kuzindikira kuti anthu ake anali awawa. Mwanji wa Onyasi. Amene sikuti zawakhudza kwenikweni ayi ndithu. Akumasiya nyumba zawo zabwinobwino, unthyamba basi, kulephera kugwira ntchito ndi manja awo, kudzangophangira nawo chakudya ndi katundu wa anthu amene avutikadi, kuwayipitsira mbiri yawo kuti akukana tchipisi uku akufuna nsima, ndiyetu zadziwika, onyasi mmalo mmene amayenda kumatenga katundu akumayendanso ndi mkazi wake yemwe, akamachoka pa msasa akumachoka ataba mabulangete, ataba ngakhale miswachi yeniyeniyi. Ndimamuuza Namagetsi wangayu kuti izi zikuchitikazi ndi chithunzithunzi cha mmene dziko lathu lidavundira kuyambira kumwamba mpakana pansi. Khalidwe likuchitikali ndi chitsanzo cha mbewu imene kwathu kuno tili nayo, mbewu imene yakhala ikutipangitsa kuti tikhale ovutikitsitsa kwambiri mpakana pano. Kuba komwe Onyasi ndi anzake akuchita kopanda chisoni ndi kumene kukumachitikanso kwa akuluakulu mkatimo. Dyera kwambiri. mpakana limatipangitsa kukhala anthu ovutikitsitsa kwambiri ndiponso mbiri imene sitimachita nayonso manyazi yoti ndife omvetsa chisoni kwabasi timangoganiza zathu zokha basi ndi apabanja athu sitiganizakonso za ena tili ndi andale adyera odzikundikira okonda katangale kwambiri kusakaza chuma cha anthu wambafe Tili nawonso ogwira ntchito za boma odzikonda koopsa ofuna zabwino zonse zikhale zawo. Kwathu kuno ndimanena achimwene kuti ndalama zimene timazipeza ngati dziko ndi zokwanira ndithu, bwezi tikumapanga zitukuko ndi ndalama zimenezo, bwezi tili patali koma ndalama zambiri zimene timataya nthawi kumayika m'ndondomeko yathu ya zachuma zambiri zimathera m'matumba mwa anthu ochepa, ndichifukwa chake zinthu zimatisokonekera nthawi zonse. Mu kalata yanga yapita ija, mukumbukira kuti ndidaakambapo zoti kwathu kuno nzeru ndi zankhaninkhani kumbali ya chitukuko tinaima kwambiri. Tinangosanduka kadziko kamene timangoganiza za mimba zathu basi, kumangoganiza za chakudya, kumachita kudzitamirira kuti ayitu, mamuna ndi pamimba, mudziwaphikira bambowa adzidya, chizibambo chimene akuti chidziphikiridwa chidzidyacho chimulesi chenicheni ngati icho, pakhomo pake galu wakuda sati wadutsa liti? Tilibe nthawi yoganiza za mawa, timangoganiza za lero basi. Kandalama kochepa kakapezeka, m'malo mokhala pansi kupanga pulani kuti kodi hmm, nditani kuti ndalamayi indibwereretserenso ndalama zina zinzake? Ayi ndithu, koma kumakhala kulankhula mwathamo kuti ayi, ndizipepese, Ndizipepese ngati wayambana ndi wina wake koma ndiye kumakhala kulongedza, mandasi, mbajira, mtonongoli, samusa wa mpunga mkati, kenaka kupita kunyumba koma nsimayo nde phiri kuchita kuvulira malaya nde itikiteni kamimba kamveke mbaa ngati nthumbidwa zikatero nde chitulo osafunanso kugwira ntchito ayi. Chimene ndikunena ndi choti zimangovuta achimwene koma dziko lathu lili ndi zonse zoyenereza kuti tikhoza kukhala dziko lochita bwino ngati tingasamalitse chuma chathu chimene tili nacho. Kusamalitsa chuma chimene tili nacho kukhoza kutichotsa pa mulingo okhala anthu ongopemphapempha ngati mmene zilili padakali pano achimwene. Tikuyenera tifike pa mulingo oti kupempha kuzitichititsa manyazi. osati kuchita kumadzitamirira kuti mtsogoleri wathutu ndi dolo wakapempha kwa azungu amuthandiza izizi zomapemphazi ukhoza kumangodana ndi anthu ena ake kuti tidawapemphatu koma sakutithandiza ukhoza kumatchula wina aliyense kuti onyada kamzimu kopemphapempha ndi kachibwana kamatha kulowa ngakhale mkachisi mmene Mpingo kumangokhalira kupempha kwa azungu. Mzungu kungoyerekeza kuti lero ndikapondetse phazi ku tchalitchi cha Bwande. Koma nayeni, ayi, e, mukudziwa inu azungu, e, e, a, M- Mr. White, e, i- mi, mi, ineyo mbusa wanu ndine, ndine wamasiye. Ah, abale, kupempha kochita kuchititsa manyazi. Tiyeni tikhale oona mtima. Tigwiritse ntchito bwino kangachepe kamene kakupezeka. Mzipatala zathu simudzasowa mankhwala ayi. Sukulu zochuluka tidzamanga. Mdziko mwathu simudzakhalanso njala ayi. Mdziko lathu simudzakhalanso mademo. Chifukwa mademo ena ake amene akumachitika kwathu kuno N'chifukwa chotitu tili ndi anthu ambiri amene alibe chochita, anthu ozolowera kumangolandira, ntchito sagwirayi. Ngati ndikunama, muwafunse amene amayambitsa za mademo kuti kodi paja inu m'magwira ntchito yanji? M'magwira kuti? Muona kuti kwa iwo mademowo ndiye ntchito yawoyo. kachilungamo kobaya komabe life ni choncho atha ine wanu kuno kumudzi ku malawi a bwande kuvuta ku nyasalande sungamvetse
pene ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za penshoni nanga zimayenda bwanji eya mutha kuyitanitsa mudzapatsidwa 40% ya ndalama zanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo mudzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza za komwe mukupita monga boma mzinda komanso adresi ya komwe muzikhala kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za pension mafomuwa asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale chachiwiri makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko kapena kuti immigration Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosainidwa ndi wamkulu wa ofesi yoona za maulendo olowa ndi kutuluka m'dzikolo kapena Immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira penshoni yanu komanso mutha kuwerenga malamulo a penshoni a 2011 gawo 69.